tilandirane programu ina ya face the nation pakanema wa rainbow ndine jona pankuku programu imene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana pa nkhaninso zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno programu yathu ya lero tawabweretsanso a alex major mukumbukira kuti tidacheza nawo miyezi ingapo yapitayo chatikomera kuti tatengenso abwere mpulogalamu ino chifukwa posachedwa apa akuluakulu ena akuchipani cha malawi congress mcp anakakumana ndi mtsogoleri wawo dr lazarus chakwera anali ndi nkhani kumeneko. Chimodzi mwa icho chimene chatuluka, tachimva, nchonena kuti amafuna chikalata chosayinirana pakati pa a Chakwera ndi Tonse Alliance Partners. Takhalani pomwepa.

Rainbow Television, the moment of truth has come.
monga ndanenera kuti tikucheza ndi a alex major amene ndi mmodzi mwa anthu amene anapita nawo

tamvetsedwa ndimafuna ndiyambire pamenepa uh, chifukwa program ino sikoyamba kubwera uh, and amalawi they don't need any introduction kuti inuyo ndi ndani ndi inu mmodzi uh, mwa anthu amene muli ku malawi congress party komanso munakhalapo phungu uh, ku kasungu west uh, mmbuyo tidacheza nanunso pano ndimafuna ndiyambire kumene tidaimene nawo tidacheza nanu anthu pano kuti tizicheza nanu kuyambirira tidamvetsedwa ife ah, ma trendpo ah, kalataso ina mudatulutsa tidadza imva mwapo ndi apo kunena kuti mudawalembera achakwera ndi achilima pa makonsenzi ena amene mmaona mmene zinthu zimayendera ah, ngati mukuchipani tinamvanso kuti munapita ku ah, Kamuzu Palace mmakakumana ndi ah, achakwera Ma- makataniko mwina kuyamikira kuchipani kwanu inde komano khadi inatuluka m'manyuzipepala yeti kuti mu- mu- muti mmakatani kwa achakwera ine choyambirira nditengere umwayi kuti pano mpakanema Mm, komanso pano anthu ena andidziweko mm, chifukwa mmene mwanenera pankuku mwanena kuti ndakhalako phungu wa nyumba ya malamulo mm, koma ndimafunanso ndinene chinthu china mm. Ayi, ndipatse mpata nenani oho ine
anthu ambiri akamandiona ku malawi congress party ine si munthu wamba chabwino Eh, ndimafuna kuti Ndi- mu- ndi- mutsindike pamenepo. nditsindike pamenepo chifukwa anthu ena akamandiona amaona ngati kundaleku kumene ku malawi congress party kapena kundale za ku malawi Mm. ine ndi munthu wamba mudakhala phungu nthawi imeneyo mmene anenera muja ineyo si munthu wamba
Komanso anthu ena akamandiona mwina amaona ngati ku school sindapite. Mm. Zimenezo ndimafuna ndipange clear tima perspective timene timene anthu Mm. amakhala nato. Ayi ayi amaganiza choncho.
Eh, anthu ena amaganiza choncho koma ndimafuna ndinene chinthu ichi choyambirira ineyo mu gulupu ya renaissance gulupu imene inapanga kafukufuku kuno ku malawi kuyambira 2010 imatsogozedwa ndi edward chileka um, ndine ndekha phungu gulupu imeneyo ya anthu ambiri nditchulako ochepa mkaka anali kumeneko ona mkaka anali kumeneko oko uh, edward chileka anali kumeneko akamwangala anali kumeneko A George Ng'ani anali kumeneko. Ndikunenatu mbiri yonena kuti nthawi imeneyi a Chakwera mwinanso ena pa nkhukumu sakwadziwa. Koma ine ndinali mu group imeneyo. Mu group imeneyo amene ndinakhonza kupita ku parliament 2014 ndinali ine ndekha. Ndiye ndimangofuna kuti kambiri kameneko kasaiwalike chifukwa anthu ena akhoza kumaona kuti akodi uyu ndi ndani Wa- wa- wa- wayamba liti wayamba liti ndimafuna kuti anthu anthu amvetsetse amvetsetse kuti ineyo kundaleku kapena ku malawi congress partyku akafuna kuti adziwe zambiri akhoza kuwafunsa a sg a mkaka awafunse a george ng'ani amene panopa ndi a deputy regional chairman a malawi congress party central region pamene tikunena pano nda board chair

ku parliament kuja woyang'ana ubale wa malawi ndi maiko ena so sindiye kuti kuchipaniku ndakhala munthu wamba kapena kuti anthu ndimafuna pamenepopo andidziwe kuti mukamalankhula amambododa kuti awa ndi muti ndani amamba kumapuyipsana komanso ndimafuna ndinene kuti ndikamayankhula zinthu zimenezi ngati ndikuyankhula zinthu zokhudza ubale wa malawi ndi maiko ena Mm. ndiye kuti ndili ndi ukadaulo Muli ndi ka experience ndithu. wa nkhani imeneyoyo Mhm. Eh, komanso ndinakhalakonso pano ndakhala pano ndine co-chair wa malawi parliamentary conservation caucus Mhm. Eh, sikuti komanso ndakhala pano ndithu ndili mu steering committee ya uplift

Um, ndiyambire pamenepopo choyambirira uh, anthu okhudzidwa mamembala a malawi congress party analemba kalata koma kalatayo poti ine ndine woyankhulira wa anthu okhudzidwawo a malawi congress party yo tinalemba kalata imene tinakapereka kwa president wani ndimafuna tinene ti- titenge zinthu ziwiri

komanso a president a dziko ndiye inuyo ndikhulupirira kuti muja tinabwera kuyamba muja tinafotokoza kuti kalata ija tinalembera pa 8 february pa 12 february ine ndimamangidwa um, ndinatuluka Kodi nkhani- nkhani ija ili pati? imeneyo bwanji tidzakambe tsiku lina koma kwa lero ndinamangidwa ndinatuluka ndine ndili pano Chabwino. Eh, ndiye mukandifunsa kuti tinakakumana ndi a president Yes, tinakakumana nawo. Uh, tinakakumana nawo a president kuchokera ngakhale ndinamangidwa koma tinakhala tikupanga engage ndi a president. Kuti kodi anatipatsa tsiku tinalephera, anatipatsanso tsiku tinalephera. Koma ndinene chinthu ichi ndisanapitirire patali. Zatitengera nthawi yayitali kuti a president tikumane nawo. Chifukwa pali anthu ena amene amafuna kuti ma issues amene ife tinakapereka a president asadziwe. amene mudawatumiza mu february aja Ehe. oho Ehe. ndiye ena amatchinga Eh,
apopo ndivomera ndithu kuti anthu ena akutchinga Eh, akutchinga anthu osafunira dziko la malawi zabwino
mapempho maappointment anthu kumatchinga sikutinso zimenezi ndikulankhulanso dzanja la manzere kapena la manja iyayi koma anthu akutchinga kuti ife anthu achipani tisaonane ndi bwana anthu

munatsatira tinatsatira komanso mudziwe chinthu ichitu zinthu zimenenso timakanena ife zinali zofunika kwambiri kuposanso zina zimene amayenera kuchita bwana zimene timakumana nazo ife Zimene- zimene timakauza ife a president zimene zofunikira kwambiri chifukwa zimenezo zikuthandizira kuti abwana azigwira bwino ntchito

Ah, bwana Banda dziko lino tivomereze kuti silikuyenda bwino Lo- silikuyenda bwino. chinthu chimodzi mwa zinthu zimene anthu chifukwa ife tikunena zinthu zimene amalawi akunena Chabwino. akunena kuti mwina dziko silikuyenda bwino chifukwa choti bomali pa chichewa cha ife timati lakazato Ndikuja.

koma chichewa chabwino chimene ndatchula ine loti lili chani? lakazato Chabwino likali lakazato. eh likali lakazato Mhm. ndiye anthu akamakambirana akuona ngati kuti mwina wina akuyala wina akuyalula Uko koma kugwirizana kwawo. kugwirizana kwathuko Chabwino. eh kugwirizana kwathuko

Ndiye tidziwe kuti kodi mumgwirizano umenewu muli chani. Tikatero ifeyo ngati mamembala a mgwirizano mwina nkupeza njira yoti tikhalirane pansi kuti tonse tiziyala tikafika nthawi yoyala tayala tikafika nthawi yoyalula tiyalule No- Tiziyendera- nonse limodzi. tiziyendera limodzi chifukwa mgwirizano uwu ndi wathu Mhm. ndiye popeza uh, uh, uh, anthu ma members ngati ifeyo eni ake achipani

kuti mumgwirizano muli chani nchifukwa chake mamembala ananena kuti "Ah, kuti issue imeneyi ndi issue imene ikukambidwa kwambiri bwanji mgwirizano umenewu zinthu zibwere poyera kuti kodi achilima nda- ah, nda- Acha- achakwera anasayina kuti zinonse ndi zoti chani kodi ah, achakwera ndi a Joyce Banda pali zotani ndena useacha Eh, ndiyena useaja kuti tikatero tithandizane kuti kodi ti- tikatere titani kwa mukumbukire ndikumbukira bwino kuti pamene amapanga kampeni ah, mu- zipanizi ah, kaya akuluakulu a zipani ak- akafuna akambirane mu- ah, munkalepherana kenaka mudati kuti asiya anthu awiriwa kuti akambirane chibata amangecho

Kodi ngati mphamvu zija ndi zawo ngati? You know entrusted powers. Eh, you need to report kwa anthu amene akutani? Akutuma. Sanapange report.
Ehe. Sanapange report. Eh, chifukwa chake sitikudziwa kuti kodi zimene atakambirana zinali zotani. Mukumbukiranso nthawi imene ija nthawi inali itatithera. Mm. Timafunika kuti tikhale pansi mofulumira ndiye eh, tichitenso zinthu motani mofulumira. ndiye nchifukwa chake cho- chofunsiratu kuti kodi mumgwirizano muli chani tifuna tiyendere limodzi nthawi yatithera ife anthu amgwirizano tikufunika tikagwirire ntchito amalawi kuti kutsogoloko atikondenso so as ngati anthu tikufunika mukadziwa kuti o vuto lili apa ndiye muziyendera limodzi mukonze vutolo ife ndazathu a utm tikhale pansi akuluakulu mumgwirizano muli state pangeli state pangeli tiziyendera limodzi Kodi PP ikuti chani? Ma concerns awo akuti chani? Awa akuti chani? Now, Kumvetsa zimene- mwa- mwa- mwafika kwa mkuluyo munakamba munapita lero ku Kamuzu Palace munapita Eh, mwafika kumene kuti mwauza nkhani iyi, pa- pa agenda iyi nsanamira iyi mwainena kuti tikufuna tidziwe kuti muli chani

Point imene inabwera kuti chifukwa chani? nkhanitu Mm. za entrusted powers Mm. you get mandate from the people mu chipani cha malawi congress party chipanitu cha malawi congress party muzisiyanisa ndi zipani zina akumagugu pamene pomwe ndifuna mundimvetse Mu- Mufuna muyambe kutamira chipani chanu kuti kuti kuti kuti chata. ndiye nsanamira ya zipani chipani chathuchi ati chipani chathuchi timanena kuti ndi institution Mhm. Eh, chipani chathuchi ndipo ndi chipani choti ah, dziko lino mpaka mulungu adzaweruza sichidzatha chifukwa ndi chipani based on ideologies and principles chipani chimene munthu mmodzi sangachi- sangakhale sanganene kuti nchake Eh, chipani chimenechi kwina kwina zimatero eh? hayi kwina mukhoza kunena sikutinso timanena zabodza ife andale timanena zinthu zo- Mhm. zonena chilungamo Mhm. dpp mukuidziwa uh, ili ndi ownership ndithu timadziwa kuti ndi wotere wotere utm mukuidziwa kuti ndi mmene ilili pp mukuidziwa mmene ilili koma ndikukutanthauzirani kuti mcp ndi chipani cha wanthu nchifukwa chake it has lived up to this time Mm. eh chipani choti nchifwedi kunena kunena kuti convention is a supreme body a supreme body imene imapanga decision ina iliyonse so tikunena kuti ife timapanga convention every 5 years tinapanga convention 2018 convention ina ikuyenera kuchitika 2023 Ndiye kuti mandate ya anthu onse amene akugwira ntchito pano imakatha pati. Kuphatikizapo ya Chakwerayo. Ehe, kuphatikizapo zoyayo. Kuchipani. Eh, kuchipani. Mhm. Ehe. So sikuti timanena chinthu china chachilendo. Mm. Chimodzimodzi panopa tikunena kuti a- a- a president a Chakwera mandate yawo ku dziko la Malawi itha 2025. Mm. Ndiye kuti ukanena choncho walakwitsa. Zolondola. Izi zolondola. Mm. Tikungonena zimene zili m'malamulo. Mhm. Malamulo a Malawi Congress Party

find a problem kunena kuti ah, ah, ku- ku chipaniku poyang'anira kuti pakapa mmakakamba zambirimbiri kuti akuti 2025 awa asadzaima ndi zimene ndikunena ndikuti mundimvetsetse Mm. malawi congress party munthu wodzayimira malawi congress party 2025 apezeka 2023 mukapita convention ehe
kumeneko ndi kumene amakaphika nkhani zonse

candidate wanu ndi- ndi achilima munenawo amene achakwera munenawo vice president wanu ku mgwirizano wanuko ndi achilima simulola kuti amene ali pa ballot anu ndi achilima chikuvutani nchani munalonjeza amalawi zinthu zambirimbiri what is the problem amalawi adakukhulupirirani ndithu the- the- that whole trust

chipani cha dpp kuti chichoke mboma chinthu choyambirira is corruption Eh, anthu anafika ponena kuti basi mphepo ngati imene inali 1994 kuti anthu ulamuliro wa chi- wa chipani chimodzi atopa nawo ndi pamenenso anthu anatopera ndi chipani cha dpp amafuna kuti kusintha kudzika anavutanso mtundu wanji sikuti so dpp ikanacho- ikanapitira kukhala boma chifukwa anthu anatopa nayo chabwino
nawo anthu mmene amavotera malawi congress party ndi mgwirizano eti amafuna kuti zinthu zisinthe koma chimene chavuta kwambiri amalawi akuoneka ngati kuti zinthu zimene amayembekezera si zimene zikuchitika um, clearing the rubble Yes.
a president athu he clearly stated that ndifuna ndichotse zinthu zonyasa mbomamo eti koma president payekha sangagwire ntchito akufunika akhale ndi ma lieutenants omuthandiza kuti agwire ntchito bwino nchifukwa chake tu ife amalawi congress party tsono tabwera kuti ah, tikuoneka kuti pena pake we are not providing conducive environment for our leader to govern this country well chifukwa tikufunika kuti ife titenge umwini chifukwa chonena kuti anthu akamatukwana sakutukwana zimene zina akutukwana congress chifukwa tu congress inuyo mumadziwa organizational behaviors Mhm. eti malawi congress party mukangotchula malawi congress party ndiye kuti muma- m- imagwirizana ndi chitukuko Malawi Congress Party ilibe corruption. Malawi Congress Party imadziwika ndi zinthu zake, discipline, loyalty. When you are loyal, pa ntchito pano inuyo ngati muli loyal, simungabe. So, eh? This is and if pa ntchito pano ngati nonse pali unity pa ntchito pano sipakhalanso kuti winanso azilongololongolola because there is unity so malawi congress party you need to be obedient you know four cornerstones build everything so chimene tikunena panopa anthu amene a- ali akuthandizira abwana akupitiriza zinthu zimene azipeza

kagwireni ntchito apo ntchito yoti amalawi asangalale nayo akanika kugwira afika mmene muja basi tsono ayamba kutesa mavuto awo now they are also in this you know this for example the president is saying ine ndifuna ichitike mwakuti ichitike mwakuti ichitike mwakuti ena goes behind and they are not helping the president kumakhala kulekerera tsokoletsero

apa mkulu inuyo mmene amakulembani ntchito pano pa Rainbow anakupatsani what to do if you're not doing what you're supposed to do what follows iwo anandipatsa ntchito ndizimene ndikunenazi inuyo lero lomwe mwandiyitana pano eh? kuti ndidze ndikhale pa interview pa Mhm. mugwira ntchito yanu Mhm. nchimodzimodzi abwana anu apanopo akuuzani kuti ndifuna interview mupange Me- me- pakhale ndam- program. ndambweretsani. ndambweretsani Mm. eti Mm. nchimodzimodzi achakwera asankha munthu inuyo muka- mukapange chair bodi yakuti yakuti inuyo ndakusankhani mukakhale minister pakuti pakuti inu ndakusankhani mukakhale ceo pakuti pakuti eti koma kumenekonso muli nyasi nyasizo kozani thats what I'm, chinthu china choti mudziwe chonena kuti president akayankhula chimene wapanga direct Mm. ndi lamulo Mm. aliyense amene chimenecho sakutsatira akuphwanya lamulo akuyenera amangidwe Mukudziwa? There are examples mu dziko lino lino apa mukudziwa mwalemba nkhani, mwalemba nkhani, mwachita zinthu zambirimbiri zokhuza kutola nkhani. Chimene president wanena ndi lamulo limenelo. Nchifukwa for example, uh, ti- nditengere mwachitsanzo a president a Bakili amati pano pakhale sukulu pano. Sukulu imatani?

a Chakwera akhala akumalankhula zinthu zina ngati ma directives mukuwanenawa they are ignoring zimene ndatchula mawu oti kuderera ndiye sindikufuna kugwiritsa ntchito mudere kuti they are corrupt but the president says this and anthu kumwe kumakhala kuti domweyo aku- they are doing the opposite kumwe ndi kuderera

si chimene chimadziwika ndi Malawi Congress Party. Malawi Congress Party imadziwika ndi kumvera ndi kuchita discipline. Malawi Congress Party mbewu inayi ndi mbewu ya chilendo, mbewu inayi si mbewu ya kongeresi imene tikuidziwa ifeyo, mukundimva? Tsopano pakufunika kuti ife chifukwa chake ifeyo tabwera kuti no no no no. because tikuziwa tikumva zimene zikuchitika kunjaku expectations ya anthu zinali zabwino koma ifeyo tikuoneka kuti sitikuyenda ndi anthu anthu tasiyana nawo Ndiye therefore it is worrying ifeyo zikutidetsa nkhawa kuti kodi tiapatsa bwanji a president athu danga loti azilamulira bwino dziko lino chifukwa remember tu dzikoli tidzasankhidwanso chisankho ndi chovuta anthu panopa akuyankhula zambirimbiri ena akuyankhula eh, bola dpp eh, Mm, bola- ah, bola kwa Igupto. eh, bola kwa igupto komkuja why because these people who are surrounding the president

Apa mukamanena apa anthu azimva kuti akufuna akhale m'maudindo a Congress okhaokha kapena kuti akuvomereza kunena kuti amene akupanga frustrate ndi a Congress omwewo m'malo they are not following the system ya mcp
ndifuna mundimvese ichi nchifukwa chani malawi congress party ikutsogolera is supposed to lead so if there's eh, eh, other parties in the alliance they have to follow what the leaders say ndi chimodzimodzinso pa kampani pano inuyo pali general manager pali ndani Mm. eti general manager akanena akuyenera kuti inuyo mutsatire ngati muli ndi zinthu zina mwina pa kampani simugwirizana nazo you need to come to the general manager say okay kodi zinthu zikuyenda bwanji chimene tikunena nchonena kuti anthu anavotera malawi congress party and alliance partners

Koma these other things ndi kuti ndi mbewu ya chilendo tikufunika titenge decision ikachitika kuti tifuna tipange chakuti ifeyo eni ake atsogolera alliance partners we have to take responsibility tidumulize pang'ono Yeah, tidumulize pang'ono kumbukirani kuti mukuonera program ya face the nation pakanema wa rainbow ndine jona pankuku lero tikuchezanso ndi a alex major mmodzi mwa ah, anthu okhudzidwa ku chipani chija cha Malawi Congress Party mcp amene posachedwapa anakakumana ndi mtsogoleri wawo uh, Dr. Lazarus Chakwera imwenso ndi mtsogoleri uh, wa dziko lino kukatula nkhawa zina akuti zimene ali nazo takhalani pomwepo All businesses

takulandiraninso mgawo lachiwiri komanso lotsiriza la programu yathu ya face the nation ndikucheza ndi alex major mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha malawi congress komanso akuti ndi mmodzi mwa gulu lina limene lili lokhudzidwa pa zimene zikuchitika kumene komanso mdziko muno takulandirani gawo lathu lomaliza a major zikomo kwambiri nkhani ina imene munauza achakwera taimva ndimakamba kuti kuti we have accessed uh, zimene ma- ma- munakambirana kumeneko mwabwerezanso zimene mudazilemba mkalata yanu ya february you seem not to be very comfortable ndi mlembi wamkulu wa chipani cha malawi congress eisenhower mkaka munawafotokoza zambirimbiri kunena kuti

amakavotera Malawi Congress Party ndi tambala wakuda. Ndimafuna muyambire pamenepo.
Chabwino. Malawi Congress Party is a ruling party mdziko la Malawi. Now anthu a Malawi Congress Party akuona kuti mmene zinthu zikuyendera akuona kuti secretary general wawo sakugwira bwino ntchito a Mkaka a Mkaka sakugwira bwino ntchito ndikupatsani chitsanzo chimodzi anthu ma regional chairman ku malawi kunoko akudandaula Mhm. sanaonane ndi a president Chi- chilowere ndi boma chilowereni mboma Mhm. ndiye kuti nkhani imeneyoyo ceo wachipani Mhm. ndi a mkaka Mhm. ndi anthu akudandaula Ma, you know, Malawi Congress Party ndi chipani chimene chinamangidwa maziko ake pa thanthwe. Ma district chairman ku Malawi konse kuno akudandaula. Tisaiwale kuti posachedwapa tizipitanso ku kampeni. Mm. Nthawi ya 5 years imaoneka ngati yaikulu koma ndi yochepa. Mm. Anthu amene aja ndi amene adzakagwire ntchito. Anthu amene lerolo tikuwataya anthu a Malawi Congress Party atayidwa atayidwatu izi sitikunenanso kubwerera mbuyo anthutu chipani cha Malawi Congress Party ifeyo ku Malawi Congress Party it's not about money mm. we have survived without money we have, we have educated our children mm. tili ku opposition

Why ndi zimene ndikunenazi kuti chipani pakali pano inde kuli covid koma covid sitinapita ku karonga kukapanga kampeni mu covid momwemo sitinapita ku nkhatabay kukapanga kampeni eh? koma chipani misonkhano chinasiya kukumana ndi anthu ama district chairman chinasiya koma these are the same people amene very shortly tizikapita kumakauza kuti

Inuyo zimenezo mukuzidziwa? Munamvako kuti kuli msonkhano wa Malawi Congress Party ngakhale tili mu Covid? Koma inu simunamve kuti anthu amaka amakasonkhana ku, ku, ku, ku sakupita anthu ku Nsanje kapanga kampeni? Mm. Tsono ikafika nthawi yoti Malawi Congress Party ndi atsogoleri So, nde- nde mukunena kuti a- a- ankaka apange suspend. he has failed.
That's what people are saying.

very fair because anthu apita apita kwa secretary general tikufuna izi tikufuna izi Oko, kutheka amafi- amafikira. safika anthu alephera Ah, ah, ah, nthawi zina ah, ah, ah, chani? munthu wachipani kuti akakumane ndi secretary general ngati akakumana ndi mulungu Wawo, ama- Eh, ama- ako- anka- akukhala ngati mulungu mmene anthu awo akunenera ati si ine

Anthu muno mu Lilongwe a president amakhala muno mu Lilongwe constituency ya Hon Msungama. Mukanene kuti akama a president akamayenda muzingosankha anthu 10. Koma nthawi yovota amafuna anthu onse abwere. Anthu achipani asangalala liti? Ngati sitisangalala Basi pano. nkhani ya covid iyo ndiye kuti tikhale ku covid covid 19 Koma ndakupatsa chitsanzo.

makadeti a mu alliance mm. so ineyo mukanena kuti okay sitifuna uh, ma, ma, ma, you, you remember, remember this mm. ndiye ndikuti remember this ife tikamayankhula anthu ife timadziwanso malamulo mm. eti anthu achipani cha Malawi Congress Party ngodziwanso malamulo muli anthu ophunzira mu chipanimo munthu akamapita ku foreign mission he's appointed

Anthu tikumamva pre president akuchoka muno mu Lilongwe akufunika constituency chairman wa chipani adziwe ndiye protocol ya Malawi Congress Party azimayi akamperekeze president ndiye kusangalalatu kodi munthu a- mzimayi akasangalala azivina inu munaona azimayi mmene amasangalala pa chikwati Ndaka kumaletsa zimene. ya kumaletsa Kusakhala kubweretsa. tsono ayabuna anthu amene omwe atafuna New politics society.
new politics zakuti
Mwina mwatsa kusinthana. inu simu- simuna- simunamuone even boris johnson akamapita amakhala ndi anthu ndiye mukapeze new policy So, zake issue iyi mudayika mu mu February later imene mudalemba ino apanso makauza apa a president akwa akakhale iye apa

June. Sitikumfunaso amene uja sakupanga serve ma interest a chipani cha Malawi Congress Party komaso a boma. Ifeyo tikufuna apa chipani cha Malawi Congress chilamule bwino anthu azisangalala dziko lino la Malawi is sitting on a lot of issues mma newspaper mwaziona. Anthu a Malawi Congress Party akunena kuti munthu ameneyo akusokoneza kwambiri. Munthu ameneyu a Malawi Congress Party ma members sakumfuna. Remember. timapita kumavoti ndife president munthu uja wamulemba ntchito ngati president amayimira ife anthu ndiye ngati ife sitikumfuna munthu ameneyo anthu amalawi congress party sakumfuna olo pang'ono contract inatha tamva pa 29 contract munthu ameneyu sitikumfunanso ngati abwana akumfuna ampezere kwina

He sits on a lot of, you know, muli mavakasi ambirimbiri, he sits on a lot of things. But also from, from sorry to say this, anthu amalawi congress party akunena kuti he is a failure. kuti sakutha ntchito Mukatenga history yake kulikonse kumene anali, he is a failure.

by politicians zimezo ndesi zimene zimo- zimaoneka zimaoneka dzikoli zimezo ndiye zabwino because i'll give you the reason when the president is surrounded by politicians they take responsibility of the decision made by the president the president must be, not be surrounded by job seekers Oho. because they don't take ownership of the decision lerolo president akapanga fire akapita kwina akafuna ntchito koma ifeyo ma politicians ntchito yathu ndi ndale do you know kuti ine kuti ndikafune ntchito ku kampani akanena kuti amwene overqualified

It is not us who said kuti mtima ngati kuja ni 5 ah, minutes ah, Mm. ah. so tu- ife tikunena kuti zinthu zimene zabwera kunja ti- tikudziwa kuti zilipo zina zimene zi- Sa- sananena sanena. koma zinthu zimene zabwera kunja mwauza amalawi ehe that because

zisalidwe mchimozimozi president akadzolera kula- kulankhula pa msonkhano a Pankuku lero ndakusankhani inuyo ndinu a press officer anga Mm. basi kufunika kuti anthu athamange thamanga alembe makalata Mm. before president watani Wa- wa- walankhula ili walankhula ndi lamulo limenelo walankhula president Mm. walankhula malo mwa amalawi ndizimene kunena bwana Pankuku. so so nkhani mukuona kuti mcp is not happy apapa

Ah, tisanamalize kuti pano mina mumaliza kumapeto ndikupatsana mina kamphindi kamodzi munthu amaka malo maganizo omaliza komano chinthu chimodzi chimene ah, amalawi anaombera nacho mmanja ah, mu chaka cha chomaliza chaka pano mamba chaka chachiwiri akongeresino ndi nkhani yokhudzana ndi ah, aip kapena affordable inputs program as we speak akuti mwapanga ku congress yolamula ndili motero kuti mwapanga reduce number ya ma beneficiaries kuchoka ndi ndi 1 million mwafika pa 2.7 million zimene dzi congress kwanu muzilandira bwa kuchipani kwanu ngombe simula muzilamula kulamulira ndiyo amalawi mkawa zoti tupatsani universal kenaka kuli targeted kenaka pakano reduce ma numbers

mu boma la dpp anthu amene analandira ifeyo tisanatenge amalandira 900 ndiye ife chaka chatha amalawi congress party takweza to 3.7 Mu- tatsitsako chabwino pang'ono Yosati ko. Osa- osa- Muka- mukatsa Iyayi, pa 1 million. tiku- chimene ndayikako ko Mm. sitinafike zimene anzathu anatsikako

zinthu zambiri zakwera including fertilizer fertilizer sitipa sitipanga kumalawi kuno fertilizer timapanga ku- kunja ndi covid yi zinthu zakwera i'm not trying to defend Mm. the decision Mm. but we have to be logical also ndalama zimenezi ndi government money allocated budget yapanga pasi mwina amene amapanga pasi budget zinthu zina were not taken into they were not incorporated mukutsitsa bwanji ku budget kuchita kutsitsa kale ndizimene kunena ndikuti Mm. fertilizer wakwera pa international market but at the same time we have an obligation to meet ya aip personally ineyo ngati alex major I, I, I, I don't see a problem in reducing provided that is communicated komanso ine mmene ndikumaonera nkhaniyi ndikamayiona bwinobwino sakunena kuti atsitsa I- they are just preparing in case something happens

mwapanga highlight ma issues ena apo munene kuti amene angapangitse kuti atsogoleri asagwire ntchito bwino ntchito ndikufuna ndikupatseni ah, mwina a minute kodi mukuona kuti kuchoka pano boma ili lanulo kupita chitsogolo kuti amalawi ayambe kumaonano kuti ah, tikupita ku kenani sitikubwereranso kwa igupto kuja pachitike chani chifukwa chikamagwa ichi chakwera dzina lawo ifeyo ngati a malawi congress party komanso ngati amene tikutsogolera mgwirizano mgwirizano Mm. tikuona kuti zinthu tikonza ndipo amalawi ayembekeze kuti zinthu zikhala bwino chabwino chifukwa
kudumpha dzenje nkulionera patali komanso mudziwe kuonera kuti takhala zaka 26 tili kunja kwa boma nthawi imene ifeyo tinkalamulira zinthu zinali zisanasinthe pano zinthu zasintha mu chaka chimene chapitachi ngati amalawi ngati a malawi congress party otsogolera mgwirizano taphunzirako zinthu zambiri koma amalawi ayembekeze kusintha kwa zinthu kwabwino ine ndili ndi chikhulupiriro kuti zinthu tizikonza amalawinso asangalala anthu omwe mumanamiza mtsogoleri wa dziko ndi mu- mukonza nthawi yanji ndi zimene tikukonzazo muyamba kukonza Eh, zimenezo zimene tikukonzazo nchifukwa chake nabwera pano Oh. kani ino ndi mbali imodzi yokonza Eh, inuyo mwandifunsa tinalembera kalata bwana zimene tinalembera bwana kalata sikuukira koma kuwathandiza bwana kuti alamulire dziko bwino Mm. ifeyo tili ndi chikhulupiriro kuti bwana akonza zinthu zimenezi ndipo anthunso ena pambuku mudzayitana mudzandiyitana kuti akodi zinthu zijadi mmanena zofuna zoona bwereze ndidakuuza titsulo lambirira titalankhulana pano pene tikumaliza program yathu ndikanena kuti ameja inu akuti kumbuyo kwa ine matama mumachitawa ndifana kuse dziwindi mumamenatsi kumakalankhula ma- kuwalembera atsogoleri makalata ameja amene pacha tiwakomana ndi achakwera mutiuze izi akuti mumatumidwa pali aphungu ena olipesa mayo wasungwi Eh. ife tamva kuti akuti akuti mufuna kuti chinthuchi chikongeresi ichi ku presidency 2025 ibwereko kujeni

ndiye mtsogoleri woyamba wa malawi congress party mtsogoleri wachiwiri wa malawi congress party dr kamuzu banda wa ku kasungu mtsogoleri wachitatu wa malawi congress party anachokera ku nsanje gwanda chakuamba mtsogoleri wa namba 4 wochokera ku dedza john tembo pano mtsogoleri wa malawi congress party dr lazarus chakwera wochokera ku lilongwe kwa malembo Chipani cha Malawi Congress Party ndinakuuzani ndi chipani chimene chili cha democracy. Ine kubwera pano ndikungoyankhulira a Malawi amene ali okhudzika mu Malawi Congress Party. Funso lomaliza.
Achakwera moti atachitika mwayi nkukhala the servant leader amene amanenera muja nkukupatsani document. Si mumafuna document ya memorandum of understanding ya Achakwera ndi ma alliance partners. Ndiye nkuwerenga nkudzaona kuti pena akamba zonena kuti ine ndi achilima tagwirizana kuti mgwirizano wathu upitirirabe mpaka 2025 koma mu 2025 achilima ndi amene akudzakhala candidate torch bearer wa mgwirizano onsewo muchilandira bwanji ndiye pameneponso ndikuyankhani tchutchutchu achakwera mphamvu zimenezo alibe
Eh, zogwirizana awirizo Mgwirizana- mgwirizana.
munerazi kuti munena kuti mwandiuzatu kuti iwowo atanena kuti 2025 adzayimire mgwirizano ndi achilima ndiye ndikuyankhanso ine ngati membala wa malawi congress party achakwera mphamvu zosankha munthu woyimira malawi congress party alibe chifukwa iwonso ndiosankhidwa ndiye nkhani imeneyo ndasa ndayankha ndikuthokozeni kuti munapeza mpata odzacheza nafe simumatopa tikakhala kuti tuti chinakene nafeso chatitsamo tikufuna timve zenizeni